Zikomo kwambiri tikulandirani ku phunziro lathu ya lero. Dzina yanga ndine Andrew ndiponso lero ndine wokondwera kwambiri maningi ndiye pamene tikalibe kuyamba phunziro lathu ya lero nina wamene anichitako akampani kapena wamene niphunzitsa naye lero dzina yake ni amayi chifona amayi chifona muzatiuzako dzina yanu na vamene mwabwera kuchita kuno

a Lelo phunzilo yathu tizaphunzila pa ma. aa ndine nifunika kamba pali phunzilo amai chifona okay. aa Lelo ndine nizakamba pali phunzilo. aa Lelo amai chifona ndine nifunika kamba pali phunzilo ya lelo. aa okay chabwino. okay a phunzilo yathu ya lelo tizaphunzila pa ma living and non living things Mu chinyanja timakamba pali zamoyo kapena zinthu zamene sizili zamoyo.
Aaa so mona mu Mr Andrew mona munga ndimwe mweka amene muziwa kuphunzisa pali zamoyo na zamene sizili zamoyo. Aa nizofunika che kuchita introduce okapena ku. Kuwauza bantu pali phunziro yathu ya lero. A, chabwino. Ndiye mu, mupitirize or kapena ndine nzapitiriza? A, we'll go hand in hand apa tidzachitira zinthu pamodzi, mu chizungu ati hand in hand, but tidzaphunzira pamodzi lero, imwe na ine tidzaphunzira pamodzi banthu ena atimva apa. E, chabwino.
So, imwe mumachita. mwatiuza zamene tiphunzirako lero ndiponso um, lekani niyambirire ndine ndi zamoyo okay zamoyo ni zinthu zotani zamoyo ni zinthu zamene zimakula ningakambe pali ah, ah, iyayi lekani ndimwe Lekani ine nikambe pali za moyo ndiponso imwe. But osanidya kaili osanidya napapata please nikhululukirenkoni. Siningakudye iwe popeza iwe ndiwe mamuna ine ndine mzimayi wa Chifona.
Ok imwe auzeni pali za moyo ndiponso ine nizauza pali zinthu zamene sizili za moyo tagwirizana apa? Inde!
Inde! Zamoyo ni zinthu zamene zimakula ndiponso zimabalana. Ndiye zinthu zamoyo timvelana tonse? Oh, nikamba neka. Oh, zamoyo nati ni zinthu zamene zimakula ndiponso zimabalana, ndiponso zamene sizili zamoyo. Ah-ah, Amai Chifona, ndine manje nikamba pali zamene sizili zamoyo. Zamoyo akamba kudala Mrs Chifona, Amai Chifona akamba kudala pali zamoyo ndiponso zamene sizili zamoyo ni zinthu zamene sizimakula olo kuti sanakuuzenkoni ma examples or kapena zo zoyandikira ku zamoyo. Nizakamba nayembekeza chabe kuti iwe ukambe pali zinthu zamene sizili zamoyo. Timverana?
Timverana ee. Okay. Zamoyo ni zinthu zamene zimakula ndiponso ni zinthu zamene zibalana. Ndiye zamoyo ni zinthu zotani? Patsogolo panga apa pali mkango kapena kuti lion. Ndiye iyi lion ni cinthu camoyo ndiponso cimakula, ndiponso cikakula timaziwa tonse kuti cikakula cimweneci cimayamba kudya nyama zinzake. Ndiponso nkhumba, nkhumba naye nayenso ili part of zamoyo eh zimverana tonse nkhumba nayevo ili part of zamoyo ndiye zili kuli zambiri zamene tingakambe pa zamoyo naifenso vanthu vanthu naifenso ndife vamoyo Timabalana ndiponso timakhala ndi mphamvu. Chinthu chilichonse chamoyo chili ndi mphamvu ndiponso chili ndi mpweya, chimauza mpweya. Ndiye zikomo kwambiri. Apa Mr Andrew imwe mungachita continue, mungapitiliza na zinthu zamene sizili zamoyo. Zikomo kwambiri Mrs Trifona. Ndiye zam, zamene zilibe moyo ni zinthu zamene sizipema kapena ni zinthu zamene sizicita zinthu vili vonse. Ndiye tikangana pa, pano pasogolo panga pali motoka, pali tumamotoka tubili, tikaziyelekeza kuli zinzakezi ndi ziti zamene zioneka kuti izi nza moyo or kuti aka motoka kaoneka kuti kana menso but si kamoyo. Ndiye vinthu monga kamotoka ni vinthu vamene sivili vamoyo, ndiye ma, ma examples kapena zisanzo kuyondikiliza kuti izi zinthu sizili zamoyo. Ndiye tiyeni tioneko panja zamene tichiteko spot zamene zioneka kti izi nzamoyo. Iye nibwera naine nibwera. Uli bwanji lelo?